ndikupatsani moni abwenzi nonse okondedwa mu dzina lopambana la ambuye yesu khristu nthawi ndiye ikutha ambuye yesu khristu anatisiyira ife lonjezano ananena kuti ndibweranso anatero komanso anati ndipita kukonzerani ine malo kuti kumene ine ndikakhale inunso mukakhale komweko ndipo ndidzabwera ndidzakulandirani aleluya nde ambuye yesu khristu ameneyo akuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu ake sadzapita ndiye ndinu amene mungachepetse ndinu amene mungaphweketse munganyoze mungayankhule zambiri kuti zinayamba kalekale mibadwo yapita makolo adapita lili kuti lonjezano lake koma mulungu sazengeza ni mawu ake mawu a mulungu ali ngati mbewu akati ayankhulidwa kaya ku gahena kudzuka ziwanda zingati kaya boma lifufuma chimtundu wanji kaya ame kaya munthu sangalepheretse zimenezozo ndipo ambuye yesu khristu akubwera Ndipo chimene chikusoweka kwa inu ndi ineyo ndi kuti tikhale okonzekera ku chochitika chimenechichi. Aleluya! Kuti akamabwera adzatipeze mu mtendere. Koma ngati sitikhala okonzekera, adzatipeza ngati mbala. Limodzi la masiku awa, abwenzi, nkhani ya kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu idzakhala chabe mbiri. Anthu adzayankhula kuti anabwera, monga mmenenso nkhani ya kubwera koyamba kwa Ambuye Yesu Khristu ndi mbiri. Kunalinso ulosi kumene kuna aneneri osiyanasiyana ngati Yesaya amanenera kuti namwali adzaima. Mose adanenera za iye kuti Mulungu adzadzutsa mneneri wonga ine. Aleluya! Aneneri ambirimbiri adayankhula za iye. Koma ena mwina amangoona ngati kuti nzo mwachizolowezi. Ena amazengereza. Koma Mulungu adasunga mawu ake kuti mpakana pa nthawi yake yoikika, namwali adaima ameneyu. Mariya. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anabwera. Ndipo mawu omwewo amene anabweretsa Ambuye Yesu Khristu koyamba, ndi mawu omwewo amene akutiwuzanso ife kuti Ambuye Yesu Khristu akubwera kachiwiri. Ndiye chosoweka kwa inu ndi ine tikhale okonzekera za chimenechichi. Haleluya! Ndipo anthu moyo wawo umene akhala lero lino amakhala ngati kuti mwina mwake adzachita kulengeza ku zodiac kaya ku mbc kaya ku zonsezo ayi kulengezedwa nukuku pamene azitumiki a Mulungu akulalikira choncho, au- aulengeza, ndipo amene ali wanzeru akukonzekera. Haleluya! Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsayi. Katiyankhuleni mu mphamvu yanu yachiukitso, mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Tikonzekera bwanji mmene tilandira ubatizo wa Mzimu Woyera? Tiwerenga ku Yohane the- ku Chivumbulutso 13 vesi yake ya ah, ya ya ya ya- ya ya 16. Baibulo likuti ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo, ndi kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilombo, kapena chiwerengero cha dzina lache. 18 pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge, chiwerengero cha chilombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu,

Aleluya! Tinawona mu phunziro lathali chakuti chilemba cha chilombo ukana ubatizo wa Mzimu Woyera, ukana uthenga wa chimasulo pa moyo wanu, mukaukana, mukautsekereza, mumakhala kuti mwalandira chilemba cha chirombo 666 kuti inu basi ndinu wamdyerekezi, simungamasulidwenso inuwo, ndipo mmachoka pa maso pa Mulungu, simudzamvanso, ndinu odziwidwa ndi mdyerekezi basi. Aleluya! Ndiye tinaona mu phunziro loyamba lija kuti Mulungu anatipatsa pa tsiku la Pentekoste mzimu woyera woti ukhale chimasulo ku moyo wathu wa uchimo, kunsinga za uchimo. Haleluya! Ndipo tinaona zathu pamene paja Ayuda mo mwanjala mochifunitsitsa chinthu anamufunsa kuti tichite chiyani amuna inu abwenzi. Petro anauza kuti lapani yense wa inu batizidwe mu Dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Ndipo Baibulo likuti anthu 3,000 anabatizidwa pa tsiku limenelili amene amafuna amasulidwe ku tchimo 3,000. Ndiye inuwo muumitsiranji mtima wanu? Ndinu ndani pamaso pa Mulungu inu? Muganiza kuti ndinu munthu wina wake? Ayi, sinu munthu wina wake. Chimene inu muli ndinu kamulu chabe kadothi. ndipo monga kudothi mudachokera mudzabweranso komwekonso kudothi kaya ndinu oyera kaya muti thupi lanu ndi lokongola kaya ndinu oumbidwa bwino kaya ndinu mzungu kaya ndinu muindiya ndinu dothi chabe kaya ndinu ophunzira ndinu dothi lophunzira haleluya ndipo chimene muli ndi chimenecho mudzabwerera ku dothi kumeneko ndipo kumeneko mphutsi zikadya koma moyo wanu umene umakhala mti- mkati mwanumo umenewo ndi ofunikira kwambiri Aleluya! Ndiye umenewo zimatenga kuti Khristu muchita naye chiyani? Mukapondereza uthenga wakewo. Aleluya! Iyenso adzawupondereza moyo wanuwo udzapita kuphompho kumeneko, kumalo achitayiko, ku chizunzo cha gahena. Aleluya! Koma mukaukhulupirira uthenga wabwino umenewu, moyo wanuwo udzapita mu kupezeka kwa Mulungu kumeneko. Ndiye tiyeni tigwiritseni ntchito bwino nthawi yathu. Tiyeni tikugwiritseni ntchito kuwala uku usana, usana, udima usanadze, chifukwa mdima udzabwera pa moyo wanu, wakuti Mulungu uyu mudzamfuna koma simudzampeza. Taonapo anthu, tamvapo za anthu amene akhala onyoza, ochitira mwano ku zinthu za Mulungu, koma pakufa pamenepo afunafuna Mulungu. Heya, ndipempherere zambirimbiri. Haleluya! Ndazikhoza kungotionetsera ife kuti Mulungu ni weniweni. 100%. Mufunika mutamukhulupirira. Mufunika mutampeza pompano mdani wanuyo asanakupotozeni amene mdyerekezi. Haleluya! Ndiye ku chipangano chakale kuja timaona mu gawo loyamba lija amene simunaliona nikulangizani mbwere mukalionerenso pamene lipenga la chimasulo limayimbidwa limalizidwa Kuti anthu amasulidwe ku ukapolo, ena amasankhabe kuti akhalabe akapolo. Ukapolo umawakomera, samafuna achokebe ayi. Haleluya! Pa zifukwa zawo zosiyanasiyana. Ndiye iwo aja amasankha kuti ayi ife tizitumikabe mabwana athu, sitimasuka ku ukapolo. Ndiye anthu otero aja amapita nawo m'kachisi mmenemo, amakaboola makutu. ngati chizindikiro chakuti awa sadzamasukanso, angakhale kuti kaya kudzayimbidwa lipenga lina la chimasulo, koma anthu awawa sadzamasuka. Choyimira chabwino cha chilemba cha chirombo chimenechi. Ndiye, abwenzi anga, pamene mumva Uthenga woona umenewu, Uthenga wa Ufumu, aleluya, inu nawukana, nawupondereza Uthenga umenewu, nasankhabe kutumikirabe mdierekezi, mu zintchito zake zosiyanasiyana izi, dama, zigololo, zibwenzi, kutukwana, kuledzera, ndi zina zonsezi. Aleluya! Mukakhala kuti mwakana uthengawu, nthawi inake mudzaukana kotsirizira. Mukadzafika pamenepopo, inu simudzakhozanso kuukhulupirira. Ndi nthawi yakuti amene ali oyipa akhalebe chiyipire, nthawi yokuti amene ali oyera akhalebe chiyerere. Simudzabwereranso, ndipo mudzakhala kuti mwafika pa malo a ngozi, mwadutsa pa mzere wa chisomo, wakuti Mulungu simudzampezanso. Pamene paja mmakhala kuti basi, you are marked into the kingdom of the enemy, of the devil. Muli ni 6 double 6 imeneyo yachisisi, koma inu simutani, simudziwa. Haleluya! Nde abwenzi mdyerekezi uyu si bwana wabwino ayi. Ni bwana ozunza. Ntchito zake zimenezi ni zolemetsa. Ngakhale kuti anthu amamukonda, anthu amamuthamangira, koma ni wopweteka ndipo mphotho yaikulu imene adzakupatsani ni ku chitayiko cha moyo wanu. Mudzadzutsa moyo wanuwo nthawi inake uli kuphompho kumeneko ku gehena. Aleluya! Ndipo nthawi imene mudzafuula, mudzalira mukadamumvanso Mulungu kachikena. Koma ayi, Mulungu simudzampeza. Mulungu ali opezeka lero lino. Ndi M'bale Branham akukamba za mtsikana wina anali kulalikira Brother Branham ku tchechi china cha Baptist. Aulalikira uthenga kumeneko, aulalikira uthenga kumeneko. aulalikira aulalikira kenako service imatha nthawi ya altar call kenako mzimu woyera anamuyankhulitsa brother branham kumulozetsa kwa mtsikana wina mmene muja kuti iwe ufunika ulandire khristu bwera kuguwa haleluya ndiye itatha service ija kenako autuluka mtchalichi mtsikana uja anakakumana naye brother branham auti inu mungandichititse manyazi ine chonchi bwanji pagulu ngati pamene paja mbale branham akuti sinali ine anali mzimu woyera akuti a nikadali mwana ine nisangalale kaye komanso abambo anga na dikoni apa tchalichi panopa nde anakana mwachonchomo nde atasiyana choncho muja mbale branham akuti anadzakumananso ndi mtsikana uja chaka chotsatira nde atakumana naye mtsikana uja mbale branham anamuzindikira mtsikana uja mtsikana ujanso anamuzindikiranso mbale branham Kenako M'bale Branham anamupatsa moni kuti amuli bwanji, anamupeza pamenepo, zovala zake zamkati zichitoonekera. Uku kuli fodya. Ndiye kuti pamenepo wamwa kale ali half drunk. Choncho. Aleluya! Ndiye atamuona choncho paja, kenako mtsikana uja akuti, Preacher man, awolalikira, ati kodi mungasuteko? Ndiye m'bale Branham akuti mulibe manyazi kodi? Ndiye akuti nanga pali mowa mumwako? Mwachonchomo zomvetsa chisoni ndithu. Akuti manyazi ulibe. Ndiye anambochitira umboni yekha. Akuti tsiku lijali usiku uja analidi Mulungu amene ananiyankhula. Nitangokana chenjezo lija, mkati mwanga mudangowuma basi. mwakuti olo ntaona moyo wa amayi anga kupyera ku gahena ngati ka pancake nikhoza umangoseka umangoseka umangoseka limodzi ndiye atakana chenjezo limenelo la mzimu woyera anakadzipeza yekha ali mu mchitidwe umenewo wakuti sangabwerenso sangakhulupirenso mtima mwake munaumiratu Mmene mumva uthengawu abwenzi, ulaliki uwu, china chake chichitika mukamachoka apapa. Simuchoka chimodzimodzi. Muchoka munthu wabwino, mupereka moyo wanu kwa Khristu, kapena muchoka munthu oyipa ouma kwambiri, wakuti mukadzamvanso uthenga kutsogoloko simudzaumva. Mudzangofika pouzolowera basi. Koma ndikuuzeni, nkhani ya kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu ni yeniyeni. Mulungu aliko, Ndipo Bible likuti wauchitsiru amati mkati mwake kulibe Mulungu. Musoweka muwombole moyo wanu. Mmene Mulungu akupangirani njira. Menyerani. Hallelujah. Ndiye kumene anakathera mtsikana amene anakathera ku bar kumeneko anachitobayidwa mpeni ni nzake koma atachenjezedwa atauzidwa ni mzimu woyera ndithu ndiye ineyo sindikufuna kuti inu mudzakhale pena pake mulanguluka kuti ndidakumana ndi olalikira wina kani pa social media kani malo ati ati ndidakumanizana nawo mpata wakuti ndinamva uthenga wabwino koma ine ndimangozitenga ngati kuti zinthu zina zake eh, zopepera basi zokhala mwachonchi mwachonchi ngati zongoti zingoyenda basi sindikufuna mudzatero ayi koma zindikirani pempherani kwa mulungu akuonetseni kufunikira kwa chipulumutso cha moyo wanu mukakana uthenga wabwino, mukakana ubatizo wa mzimu woyera, basi you are sealed into the kingdom of darkness marked forever and you are gone. Haleluya, Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha uthenga ume- wabwino umene mwatipatsawo. Lidalitsike likwezedwe dzina lanu. Umene mu dzina la Yesu Khristu pempha zonse nchiyamiko, nikuti mukatsogolera miyoyo yathu chipulumutso chathu.